Wawa mwene. Tilowere ku Venezuela ee kungoyambira chabe. Ku Venezuela tikudziwa zomwe zinachitika zokhuzana ndi president wa dziko la Venezuela a Nicolas Maduro amene Donald Trump anatumiza asilikali kupanga attack state house mpaka kuwagwira a Maduro ndi akazi awo ndikuwatenga kupita nawo ku America ku New York kumene adakazenga milandu moti padakali pano adakali m'manja mwa apolisi kudikirira milandu yawo kuti ipite ku khoti. Dzulo ku Venezuela kunali zionetsero, masapota a a Maduro anapita ku ma streets kupanga demand kuti America imasule a Maduro ndi akazi awo and dzulo lomwelo, Tinene kuti dzana, America inatumiza nthumwi yake kupita ku Venezuela, nthumwi imene tinganene kuti ndi ambassador wa Venezuela, wa, wa America yemwe akhale ku Venezuela. Anakakumana ndi president Mayi Rodriguez kukakambirana nawo ziwiri zitatu zokonzekera kuti atsegulenso embassy ya America ku Venezuela. Mayi Rodriguez atulutsa ma political prisoners ambiri amene anamangidwa nthawi ya a Maduro. Kudamangidwa anthu ambiri ndipo anthu ambiri atulutsidwa moti a opposition, ma supporters a opposition akhala akukondwerera kuona anthu awo kapena abale awo akumasulidwa, kutulutsidwa. Komano kwa anthu ambiri izizi zimene zinachitika ku Venezuela ndi zinthu zodabwisa kuti. dziko lina litumize asilikali apite ku dziko lina agwire president wa dziko lina ndikumutenga ndikupita naye ku dziko lawo ndikukamuzenga milandu koma amene muli ma students a history and amene mukuziwa history ya america aka sikoyamba ayi mu chaka cha 1989 pa 20 december america idatumiza asilikali pafupifupi 25000 kulowa ku dziko lija la Panama ndipo kumeneko adapanga attack yoopsa kwambiri kuyambirira kuyambira ku Panama city mpaka adagwira president wa dziko limeneli yemwe adalinso mtsogoleri wa asilikali General Noriega mm adagwira Noriega ndikumutenga ndikupita naye ku America ndikukamuzenga milandu including milandu ya drug trafficking ndipo anampanga sentence kuti akhale ku ndende ku America Noriega adakhala ku ndende ku America uh, anapitanso kukakhala ku ndende ku France kumapeto kwake adamtumiza ku Panama kumene anakakhala under house arrest ndipo Noriega anamwalira ali ndi zaka 83 mu chaka cha 2017 zimene zidachitika zonena kuti adamchotsa Noriega adayika president wawo amene ma Americans ankamfuna Ndipo President amene adamulumbiritsira ku America ku base ya asilikali ya America nkumene adamulumbiritsira kuti ndi uyu ndiye President wa nyowani atamtengako Noriega ndipo President wa nyowani ataikidwa zinthu zimene adapanga choyambirira adapanga dissolve army yonse kapena ndinene kuti defense ya Panama kunena kuti Panama siyikhalanso ndi army iyayi. America idanena kuti isiya ma base ake ku Panama ndipo iyoyo ndi imene izipeleka chitetezo ku Panama, Panama isakhalenso ndi armed forces. President wa America nthawi imeneyo adali George W. Bush wamkulu, bambo ake a George Bush yemwe eh yemwe adali president mmene ankapita ku Afghanistan muja, bambo ake ndi amene adali president nthawi imeneyo and Noriega adali okula mtimanso naye, eh adali president okula mtima. Panama ndi sipafu- sipatali ndi ku America ya. Panama ndi pafupi ndi ku America. Okay? And eh, Noriega ankafuna zonena kuti ayambe kuyendera zake asakhalenso akupangidwa influence ndi America ya. Ndi adayamba kupanga zake. Za democracy za chanjani anazichotsachotsa kunena kuti iyeyo no ndiye ndi General Noriega ndipo amakamba- amapanga zokula mtima kwambiri until America inanena kuti timuonetse Noriegayu kuti ife sosewera nawo. kudatulukira asilikali Monga ndinanenera, pa 20 January anayamba nkhondo ija pakati pa usiku. Amwene ndiye kunatulukira mabomba. Zija zoti anthu kukhala ngati apenga misala no kuti kodi chikuchitika ndi chani ndipo tilowera kuti. And zidatenga masiku atatu kuti mpakana apangeno conquer Panama yonse. And kunatulukira ndege ma helicopter amene mumatsata za nkhondo mukuwadziwa ma helicopter amene aja otchedwa ma apache, apache helicopters, ndipo zima helicopter zimenezizi zitangotulukira mu city muja zikuuluka asilikali a panama adaziwanso zoti kwachema monga ndanenera inali christmas yovuta. chifukwa attack imeneyi inayamba usiku wa pa 20 ndiye kuti week ya Christmas. Christmas ya chaka chimenecho asilikali a America adali ali ponseponse mu dziko la Panama. Monga ndanenera 25,000 asilikali a America adali mu Panama. And iyi idali invasion yaikulu yoyamba chithereni vietnam war akaka kadali koyamba america kutumizanso asilikali ambiri kupita ku dziko lina chithereni vietnam war ndipo zonsezi zidatha mmene imati 10 january america itanena kuti yakwanirisa zomwe imafuna zonse zatheka kwa ma americans iyoyo inali a successful invasion. Ndangofuna kubweretsa ka history kameneka ndi cholinga choti amene tikudabwa ndi kuona zimene zachitika ku Venezuela tidziwe kuti Trump uja sikuti izizi wangoziganiza from nowhere. There is a precedent yomwe idachitika mu chaka cha 1989 pamene General Noriega adatengedwa kupita ku ndende ku America.